ihe niile ị na-eme Chukwu ga na-enwere gị ndidi n'aha Jizọs igwe ị ga-adị ị ga-adị ka echi na echi agwụrọ agwụ aka ọjọọ ọbụla na-arụ gị ya bụ aka ga-akpọnwụ ekele ekelele m gị igwe biko ekele m onye ọbụla nọ ebe a taa ndị ekene menyụsi ọnụ biko nụ menyụọ ọnụ mgbe ọ sarụrụ ọkụ kịta na onye ọbụla ka ọ na-ịkpa ụna maka ndị na-amarọ afa m bụ Ajibo odogwu nke izizi na solid 100.9 maka ndị na-amarọ saccharin ụmụ mma onye na-alacha ya ji nwayọ na ụtọ akarịa na ọ ga-ezu onye ọbụla ọ wụ ya ka ọ na ọ wụ ya ọyị ndị na-enwerọ ọyị ọ wụ ya ka ọ na ọ wụ ya prayer point ụmụ agbọghọbịa na-achọ ezigbo di ọ wụ ya ka ọ na ọ wụ ya na nke ikpeazụ a sit at home ụmụ mma afa akalịa ya ka ọ na ọ wụ ya ya bụ ka onye ọbụla na-erikọ na-anwụkọ anyị eme gịnị anyị etinyere ya obi ọma ịghọtago ihe m na-enwe gị mgbe bụ na o nwerọ ka ị ga-esi bịacha solid fm tata wee buru iwe naa n'obi ee sị chukwu jụkwa chukwu ajụ na ị bịacha solid 100.9 fm wee buru iwe wee naa n'obi chukwu abịabeghị abịa nwaanyị agbanwela akwa sị na ọ bịara ikele ndị ọbịa doctor nwa nwelite akụ ee chief doctor nwa nwelite akụ onye a bụ chairman Enugu State Association of Traditional Medicine Practitioners Mm. chief kee ebe ị nọ welite aka elu ka a fụ gị

ndị ichie anyị ndị okenye anyị na igwe ha na-akparịkọta ụka ka anyị maa ka anyị ga-esi hazie ya mana tupu nke a na-eme biko achọrọ m ikele ndị Ugbawka biko nụ ndị Ugbawka kwenu Ai, nke a na-ayọ nke a na-ayọ ndị Ugbawka kwenu kwenu kwezuonu Ịma na agwara m gị na agwara m gị na ọ my father in law. o nwekwa onye na-ada abụ father in law
Kọpa Ọ- nwaanyị ole ka ị nụ? ọ my father in law mana ọ marọ Otu ọma dị. Ee. Mana ọ ka- ọ ka ga-ama mbọsị ọ ga-awa ọ ga-afụ ya n'anya ihe m chọrọ imekọta ihe m chọrọ imekọta n'ụwa a bụ mmekọta ha ncha once child dedication na wedding maka mmadụ bịara ifere m oge afọ ebe a just mgbe ọ bụ oke mana ọ ma child dedication o birthday nwa na wedding ịgba nkwụ na-eme ya ofu mbọsị ị na-abịa mbọsị a were gift ha atọ bịa ofu efere rice nye m gift gị
ụnụ ruo nso onwe gị si n'anya n'azụ ebe enye ụnụ afụ mmanya dịgasị ebe a onwe gị osi gụọ ka ije ebe ahụ ọ bụrụ na a na-ere ya ere mana anyị nye nwatakịrị ego enye gị otu pọtọ chizia biko ka ụnụ hazie ka a ga-esi wee waa nya bụ ji ee biko igwe biko anyị na-ayọ gị anyị mana o nwere ọtụtụ ebe ị kwesịrị ije ee mana o nwe ka i si rapụ anyị nwa oge egbu anyị aka anyị amara ihe anyị ga-akọrọ nne na nna anyị biko o onye ama eyi osi dị MC onye isi anyị sị nọdebe gị n'akụkụ
Huh? nwoke na ọrụ kamgbe amụ m kamgbe amụ m ka m nọ na-azụ onwe m ọ ya ji bụrụ mgbe mbụ amụọ nwa am- nwa nwa mụrụ ọhụrụ amụọ ya aka ya na-ewe ya otu a i tinye ego n'aka nne na nna ya napụ ya mana ugbu a ụmụaka mụ na na-ana otu a ebe ahụ ego ọ bụla banye n'aka ya ka- kama ego a ga-apụ ọ ka mma n'igbupụrụ aka ahụ And ọ bụrụ i nye nwatakịrị 5 naira ugbu a ha maghị oke 5 naira ma nke 1000 mgbe mgbe ọ ga-eke nakwa ya ego nnukwu ego were nke obere nye anyị anyị kwesịrị na-aga mgbe anyị na-amaghị ihe mgbe ahụ na-abụ onye chịchị naijiria dị enwe satifiket na kịta na enwerọzi onye nke m na-akọ dị n'ụwa ya ọkpọ dapụrụ m n'ọnụ biko ee ịma na Enugu State is in the hands of God ọ ihe a mere na ịma na otu o si dị bụ na e dere na Bible the only way you can go to God bụ ịnwụ ọ gwụ ehe so ebe ọ bụ na the state dị n'aka chineke i ji complain nwụọ gaa meetie chineke gwa ya na Enugu nwere ka o si so kama ị ga na-eji nwayọ na-edi ya na-edi ya na-edi ya ee ee biko o nwere ndị ka na-abata wait for others o nwere ka o si adị e nwe ka a nọkata na e nwe ka ebe anyị nọ na e nwe ka a nọkata ugbu a na mmụọ m mmụọ m apụọ ga ebe ahụ ntere ya nọ bụrụ ofu ji lari mmụọ m na-agakwa ije o otu ị hụrụ m na m me- m na-emekwa ezigbo travel awụ m onye njem especially m nwe malaria larụ ụla m na-eme travel m na-aga very far o mekela ụla otu a kpam pụọ UK m larụ ụla chewe iru n'elu otu a ị ma na ọ UK ka m na-aga m chewa iru right ma na m ka-aga ihe dị ka US mana any day m megide mistake ragide ụra turn face ana mamụdị si adaba na Sudan na Ukraine Mama ihe m na so m na-adịzi very conscious m na-anabata m face enu and o nweghị ihe kacha ewe iwe ka ị na-arọ ezigbo nlọ mmadụ bịa kpọte gị ọ bụrụ nonsense a sị ka bịa nata gị NEPA bill o nwe ihe ọzọ ị ga-eji kpọte m n'ụra ọ bụrụ NEPA bill NEPA anyị ahụrọdị ọkụ ọ bụrụ bill ọ na-adị mma mmadụ na-arọ nrọ ụta hapụ ya ọ mgbe mbụ ka ọ na-abụ mmadụ lọọ nlọ lie nri na nlọ asị ya na ọgbanje o dipendịrị ihe i riri ị gaa na nlọ ga rie ọkpa o ezigbo ọgbanje ji gị ụta m na m lọọ nlọ chọ iri nri m gbada ezigbo restọrantị dị oke richa ezigbo nri m bili ṅụọ mmiri dị oke nwunye ndị ọgbanje o mekata mgbe ụfọdụ sef nchiri na banju nwa dowe mmiri na-agụ m nke esi na anyecha m nri ha anyerọ m mmiri m richa m bili ṅụọ mmiri were tutpik fụchacha ihe nwa dịkwa oke o nwere ndị ọgbanje na-ejide ọ bụrọ onye ọbụla